agus tá mé go fóill ag damhsa amach an an notions ar fad a bhí agam, it was, bhí sé deadly, deadly bhí sé, tá mé anseo mar is gnách le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde ar dtús báire tá mé anseo le Áine Weir, Áine cad é mar atá tú. Bhuel ar dtús, side note, nach raibh cithfholcadh agat go fóill ón damhsa uilig sin aréir? Nach bhfuil? Ah, lad, do you know what, just ag iarraidh marinate in the juices of dance, you know? Tá a fhios agat. Ok, ag bogadh ar aghaidh. Níl mé go maith inniu, Hugh. Níl mé go maith inniu ar bith. Tá mé chomh tinn le rud ar bith. Oh god. Duine ar bith go bhfuil an dose seo orthu faoi láthair, tá fhios acu nach bhfuil sé deas maireann sé níos mó ná seachtain agus bíonn tú ag iarraidh just codladh an t-am ar fad so no, níl mé go maith. No. Agus arís, an tseachtain seo, tá súil agam go bhfuil sibh buíoch go bhfuil mé fiú anseo mar níl sé éasca bheith anseo. No, sorry, cheap mise go raibh mise chun a bheith mar an diva anois, an? No, no, tá sibh ag fáil full-on diva inniu. Bhuel, ag taispeáint full-on diva, tá mé anseo fosta le James Ó Flaithearta, James, cad é mar atá tú?

Just from a allergic reaction go rud éigin agus yeah so just ní chodum a ngéill is like go raibh mo chraiceann ar fad ar tine agus yeah just like casach beag anois orm but yeah. Aww James. We'll get along we'll get along it's grand. We're getting along we're getting along. Just another day. James Eat Bug Bart ah Jesus oh my god. No no no this is seo rud do ghráin am ahead níl mé ag iarraidh sympathy just don't. Tabhair domsa é tá mise ag iarraidh an sympathy. Tá mise ag iarraidh an sympathy níl mé ag iarraidh aon loving points níl mé ag iarraidh tada that I hate all of that so please

Did they ever hear about Peter Andre, Mysterious Girl? An é sin an plean atá agat? Bhí duine ag rá liomsa freisin an lá cheana, I should be more mysterious agus rudaí. Agus bhí mé like, what do you mean? Agus bhí sé like, stop ag cur suas like Insta stories agus rudaí mar shin. Agus bhí mé like, but like, Más maith liom an pictiúr, tá mé ag iarraidh é a chur suas. Like. It was, it was like a beautiful picture of a Guinness sa pub agus bhí mé- bhí sé like, Mhm. just ná cuir suas that. Like, ceapfaidh daoine go bhfuil tú níos mysterious if you don't put it up. Agus ansin, if they don't hear from you le like, seachtain, beidh siad like, ag rá, oh, cá bhfuil James. Is- cé bhfáth- Tá sé chomh mysterious anois. Agus bhí mé like, like, do you know nach bhfuil one cool bone in my body so um yeah so yeah it's I feel like go bhfuil daoine just kind of jumping onto the mysterious train these days but yeah. I think so. Bhuel, an dóigh gur tháinig an topaic seo aníos ná bhí mé ag caint le mo chara le déanaí faoi tatú a fháil agus tá mé ag iarraidh sórt óid go dtí an tSeapáin a fháil, mar gheall ar nach bhfuair mé ceann nuair a bhí mé thall ansin, mar gheall go bhfuil go leor de na tattoo shops rite ag an Yakuza. Yes. So, dúirt mé go bhfaighinn ceann nuair a bhí mé sa bhaile agus tá siombail pioctha amach agam agus is siombail Seapáine atá ann, an kaizen. So, d'iarr mo chara orm cén chiall atá leis. So, dúirt mé, oh, níl mé ag dul a insint do dhuine ar bith. Bhí mé ag iarraidh é a bheith pearsanta, is é rúnda domh féin, and then just dúirt mé é sin. Ach déarfainn go ndéanfaidh mé duit sin é, deoch amháin a bheith agam. So, níl mé rómhaith ag an rud seo go fóill, tá mé ag obair air, work in progress, ach just, just, you know, watch this space, b'fhéidir go dtiontóidh mé isteach i duine mysterious. Nuair nach bhfuil sibh ag amharc, b'fhéidir go dtarlóidh sé thar oíche. Níl sin chun tarlú, like, ar chor ar bith. Like, ar chor ar bith. Tá tú róchainteach!

Duine ag caint faoi mo Instagram scéal agus dúirt Jesus you know an méid a chuir Séamus ar Instagram s'aige whatever like you know samhlaigh céard atá ar close friends story s'aige d'you know más é seo an rud atá sé sásta a chur suas go poiblí samhlaigh an méid atá sé ag cur suas le haghaidh just a chuid cairde féin Agus I think má tá's agaibhse féin, like, mo, mo close friend story, it's just literally mise ag caint sa camera being like, so seo an craic, eh, seo an, an update is déanaí ar, like, mo phost agus, you know, seo, like, you know, céard atá ar siúl, eh, but like ní, níl aon, like, scandal ná goss ná aon rud and it's almost like reverse mysterious where like tá daoine like wow tá an lad seo feckin wow ag cur pictiúr suas nó like DJ Khaled like nochta ar airplane being like me on a flight on a Ryanair flight to London agus it's like Jesus cén fáth is samhlaigh céard atá sé ag cur suas ar Instagram close aige féin and it's just literally mise ag suí san áit chéanna a bhfuil mé suí anois being like so um seo an plean atá agam le haghaidh seo agus tá mé ag iarraidh seo a dhéanamh agus le cúnamh Dé like déanfaimid seo um. So b'fhéidir, so I'm like reverse mysterious, ceapaim. Sin an teoiric atá agam. B'fhearr liom daoine nach bhfuil mysterious. Yeah. I mean, ní thig leat daoine mistéireacha a léamh i gceart. Like, is just, tá rud éigin, rud éigin beag sneaky faoi sin? But I think fosta go bhfuil, tá, tá dúil ag daoine sa mystery, do you know, ag iarraidh foghlaim rudaí nua faoi dhaoine, do you know? Tá siad ag iarraidh, see, see, tá, tá, tá tusa alright, Áine, because, you know, you're wifed up, but mé féin agus James, Caithfidh muidinne an cluiche a imirt, do you know, caithfidh muidinne, you know, ní féidir linn ár gcuid cártaí ar fad a thaispeáint ag an tús. An maith libhse cailín atá mistéireach nó an b'fhearr libh duine atá like seo an dóigh a mhothaím Oh yeah, cards on the table. yeah, cards on the table, céad faoin gcéad, absolutely, ehm, sin, you know, just, just i mo, i mo thuairim, i mo thuairimse féin, eh, sin an rud ab fhearr liomsa.

escapades agus do chuid you know. Céard a thriail mo shaol agus amharsan. adventures agus rudaí yeah so you know tá tá cúig uair an chloig á dhéanamh i rith na seachtaine tá ort a bheith ag labhairt amach faoi rudaí greannmhar is rudaí so it's usually the funniest things are rudaí pearsanta so yeah. literally i rith an deireadh seachtaine bhí mé ag caint le duine de mo chuid housemates aréir leat agus bhí like bhí like a lán rudaí ar siúl like whatever agus bhí like seo agus seo agus seo whatever agus ansin dúirt sí tá brón orm like táim just ag caint fúm féin and I literally had to my heart and I just dúirt mé lad bímse ag labhairt fúm féin go go proifisiúnta like tá tú alright like literally caithim trí uair sa lá

Dúirt sé basically go raibh sé ag súil le, bhí sé, bhí sé ag iarraidh caint le bean chéile s'aige faoi you know páistí a bheith acu whatever agus cé mhéad líon páistí a bhí sa choinneal agus em dúirt sí go you know go mbeadh trí, bhí dhá pháiste acu, bhí sé ag iarraidh trí pháiste agus dúirt sí em ok má faigheann tú Golden Globe, you know, is féidir linn trí pháiste, páiste eile, whatever, grand, whatever. So an tagann seo go dtí an mbliain seo agus ehm, you know, faigheann sé an Golden Globe agus dúirt sé, dúirt seisean like, oh, what is this? Dúirt sé, well, really, tá mé ag iarraidh like ceithre páiste, like sin an actual like uimhir a bhí mé ag iarraidh. Agus dúirt sí, and no seo ó anuraidh this wasn't even like i mbliana seo ó anuraidh dúirt sí bhuel nuair a faigheann tú do Oscar gheobhaidh muid ceithre páiste agus dúirt sé seo ar fad ar an stáitse ag na hOscars agus dúirt sé níor phléigh mé é seo leat go dtí an díreach an bomaite seo so so gach duine go raibh míle maith agat agus also cuirfimid tús leis na páistí. Mothaím, like, go rachaidh seisean abhaile is déarfaidh sise, deal's off. Deal's off. Cad é an dóigh go bhfuil mé triail faoi choinne leanbh, like, yeah. an brú a chuireann sin uirthise. Yeah. Anois a bheith ag iompar for sure. Beidh an domhan uilig ag amharc, like baby watch. Baby watch, yeah. Hashtag baby watch. Forget about it. um,

you know. Bhuel bhí sé ar RTÉ den chéad uair beo aréir. Yes. Bhí an stream actually ar fáil ach bhí mise i mo chodladh go sámh so amharcfaidh mé air inniu ach ag an am céanna tá mé giota beag salty faoin Oscars i mbliana mar gheall ar cúrsaí Kneecap. Yes, fair. So agus an méid stuif a théann leis sin. Ach é sin ráite, amharcfaidh mé ar na buaiteoirí, amharcfaidh mé ar na Brits, tá mé ag iarraidh just catch-up beag a dhéanamh an deireadh seachtaine seo agus mo chuid, mo chuid eolas uilig a fháil, mar actually níl a fhios agam na buaiteoirí go fóill. Aon rud a chonaic mise faoi na Brits ná. Sabrina Carpenter, ní fios. ingne Union Jack uirthi agus tá sí in Éirinn inniu, an bhfuil? í Mac. Yeah, tá, yeah. An síleann tú gur dig é sin i dtreo Barry? No, what? Why did you ask me? Just ag dul chomh folláin Brid sin. Better cop on there. Tá Erin na English ina arú léi anocht anyways, má tá sí in Éirinn, that would be. James, thug sé like, oh, better cop on or I I might, I might not fancy you anymore. Might. Yeah. Sabrina, anois, Sabrina. Not fall in love with you at all. Tá rá 'bhall' do sin.

Nuair a chonaic mé é bhí mé like tá sé sin gur as go ruathtar but by no means gurb é an film is fearr a chonaic mé i mbliana like The Revenant nuair a bhí DiCaprio bhí mé like. Bhuel dúirt siad go raibh an bua sin de bharr an íobairt ar an 6 an iarracht a chuir sé isteach sa ról. Ah but that's his fucking participation trophy mar sin like is ea either either do it or do it right or don't do it at all so yeah. Ní, bhí cuid acu, like, you know, like, céard atá ag tarlú anseo, like, in fairness, Oppenheimer, nuair a tháinig, tháinig an scannán sin, but, to be honest, ag an am cheap mé nach raibh sé sin ag goil ag gnóthachtáil. Ní bhíonn siad a, ní thugann siad na Oscars amach le haghaidh, like, performances a bhíonn i comedies or anything, even though it could be a very good

Yeah. Ach sin maidir leis na Brits agus rudí like, má ghnóthaíonn rud eicínt like, song of the year, is murar chuala mé go dtí an pí- pointe sin, I don't think go mbeidh mé ag goil isteach ar Spotify agus ag éisteacht leis arís, like, you know, so, I don't know, I think it's just each to their own, like, tá i bhfad níos mó suim a'm anois ar cé atá ag goil ag gnóthachtáil imreoir na bliana, Yeah. Premier League, but, um,

Tá. Bheith sa bpictiúrlann nó bheadh tú ar friggin Just see sa pictiúrlann but Mexican but cartel stream cinn de genres nó rud. Ó, Bhí fhios agam seo, mar rinne Bhí ar. siad sort reference, tá tagairt i Gilmore Girls. Tá tagairt i Gilmore Girls, I think. Tá sé fairly cáiliúil. No, is seanscannán é, it's like ó like na seachtóidí. But tá sé á thaispeáint sa cinema arís mar gheall ar an stiúrthóir David Lynch a fuair bás le déanaí. So is sin an chéad scannán a ndearna sé agus bhí sé go hiomlán black and white, ní raibh mórán caint ann ar chor ar bith, it was just like an t-amhrán seo basically sa chúlra, this like weird body horror stuff.

Bhuel, tá mise saghas amharc ar scannán dubh agus bán now, níl mé chomh Oh, like the, caolaigeanta le James ach tá mé ag amharc ar na pictiúir anseo agus yeah, tá cuma cineál freaky air, go háirithe an bhean sin a chónaíonn sa téitheoir agus yes. what's her corpse ar leabaí, come I point you on, a amharcann giota beag cosúil le E.T. So sin babaí s'aige. Eh, sin leanbh s'aige. Ní minic gur duine maith arú a bhí ann. No, sin, sin leanbh, so basically an rud atá ann is faoi an, an, an beirt seo bíonn leanbh acu and ní fhorbaítear a gcorp sa leanbh mar is ceart and they're just like what the fuck do we do with this? Well like níl mé opposed le bheith breathnú ar scannán dubh is bán but like má tá scannán ag goil ag tarlú tá mé ag iarraidh rud éicint go Tá mé ag iarraidh go actually dtarlódh rud eicínt sa scannán, Tá mé ag iarraidh go mbeidh plot eicínt ann. Níl mé ag iarraidh a rá, ó, céard a cheap tú faoi seo agus go mbeidh tuairim go hiomlán difriúil a'msa go duine eicínt eile. Is mé le about you go mbeidh story ann, you tell it Bas mo opinion a'd faoi cé chaoi a ndearna mé an character nó duine eile, but like mura bhfuil absolutely fuckin' tada ag tarlú. No. go gcaithfidh tú féin connect the dotanna. How about how about fuckin' no?

Like, Mm. tá sé, tá na cinn sin dubh is bán nach bhfuil aon duine friggin caint iontu agus níl tada tarlú ann. Agus níl mé ag rá faoi silent movies, because they led Yeah. you to down a road. Ach na cinn a bhí seans acu audio a úsáid agus rudaí, a a fhágann tú i portach agus a rá figure your way out as sin agus 'bé cén cheapann tú den scannán we'll just accept it. Fuck off. Arís, caithfidh muid béim a chur ar Níl James mistéireach. No. Sé rí an scéil,

Tá mé ag iarraidh gabháil ann, tá mé ag iarraidh sult a bhaint as agus níl mé ag iarraidh bheith, go mbeidh orm A4 page a thabhairt amach agus diagrams a dhéanamh le fáil amach céard sa frig atá ag tarlú sa film. Sin an méid atá mise a rá. I really, eh, but tell me how you really feel. Em, I know, I think go mbeadh cinn ann a bheadh beagan níos sásúla ar maidin, so. An git bug?

Yeah, we're grand, tá mé like, tá mé thuas i mBleá Cliath anois like, céard, sé, seacht, ocht mí, so like, tá mé ag fáil notions like, so Beidh tú basically faoi cheann b'fhéidir faoi cheann bliain eicínt measaim go mbeidh mé ag baint sult as na scannáin sin, but faoi láthair just, you know. It's, it's, it's just not in the, in the boat yet. It's just, níl sé, níl sé ag tarlú go fóill. ag lá éigin, ag, ag pointe éigin beidh sé, beidh sé ann. I have faith, I have faith that I'm going to turn you to a proper hipster roimh, roimh deireadh na bliana. Beidh ort em, Áine, beidh ort like em re-education course a thabhairt do James anois le to keep, to get him re-cultified. Bhuel, tá tú i do City Slicker, ceart? Seán, Well, an mothaíonn tú sin dó, like, agus tú, like, you know, tú thuas ó Gaillimh anois le cúpla seachtaín anuas, an mothaíonn tú go bhfuil tú ag éirí níos nóiseanaí anois, James, nó I think go raibh, go raibh na notions i gcónaí ionam ach go bhfuil sé just ag tíocht amach. Níl na daoine thart ort anois a rá

go raibh tú notiony i gcomparáid le daoine eile ón gCeathrú Rua agus chuala mé sin ó do chairde uair nó dhó kind of like sin James a bhíonn ag obair you know ag obair sna meáin áit up on James so i gcomparáid le go leor daoine eile sílim go ndúirt daoine leat go raibh tú notiony i gcónaí

Bíonn tamall nó bhí mé ag iarraidh rudaí, chonaic mé like bhí joker rudaí acu taobh amuigh so bhí mé like oh meas tú cén sórt rudaí atá siad ag díol leis anseo like so bhí mé like ag iarraidh cineál rud eicínt joker vibes ansin chonaic mé na comic books agus ansin chonaic mé ceann a raibh the killing joke where yes yeah an comic book a actually a mharaíonn the joker the batman yes bhí mé like ok bit ag geansaí é seo chéad lá a bheas mar seán bhí mé like this is kind of a cool vibe

Mo chuid Lego boys. Mo chuid bionicles. Yeah, the bionicles, like. Bíonn tú ag magadh faoi na bionicles sin! Cad é atá ag tarlú? Ní robots mucker this, it was actually Heath Ledger, like, you know, so. Bhuaigh sé seo Oscar, I'm sorry. Listen, I love my wee boys. Ná bí ag magadh ar mo chuid lads beag Agus ar mo, Mario mór atá ar chúl mo laptop agus rudaí mar sin. Agus Arthur Morgan fosta ó Red Dead Redemption. Níl mé rud ar bith a rá, tá custom Harry Potter prints ar an mballa ar mo chúl anseo a bhí déanta go speisialta dom. Oh my God. We're all nerds. We are all nerds. Literally just mar gheall go ndúirt tú sin liom James bhí mé like oh yeah cos like we're in the comics so whatever and then I copped go bhfuil like

Ní bheidh 's agamsa céard le dhéanamh leis an camán though, you couldn't fit, you couldn't have picked a worse. And it's not de bharr gur nerd mé, it's de bharr gur duine gan anáil mé. It's a very important distinction le déanamh. Bhuel, caint faoi nerds, na nerds is mó in Éirinn, ceapaimse, ná na Gaeil, absolutely, na Gaeilgeoirí. Agus tá Seachtain na Gaeilge buailte linn. Seachtain na Gaeilge sona daoibh, súil agam go dtagann Daidí na Gaeilge síos bhur gcuid simléar agus go bhfaigheann sibh foclóirí beaga thíos ag bun bhur gcuid leapaí anois. I think sin an rud a ndéanann, tarlaíonn arís Seachtain na Gaeilge, I mean thar a bheith cinnte. An bhfuil sibh all set, bhfuil sibh, bhfuil sibh buzzáil le haghaidh an deireadh, an, yeah, an coicís is groí i saol na nGael? Faoin am seo ba cheart dom just an mí iomlán a úsáid. Ag an phointe seo, I don't know cén fáth nach bhfuil, em, cén fáth nach bhfuil an ainm athraithe acu. Like, níl 's a'm cén fáth nach bhfuil siad just a' rá like, alright, seo co- coicís na Gae- na Gaeilge or whatever. Mar beidh na Béarlóirí uilig ag tabhairt amach go bhfuil muid ag glacadh an iomarca sin, ag glacadh seilbhe. Yeah, you can't, you have to, you know. But sin rud, bhí, bhí mé ag caint le daoine eh, roimhe agus bhí siad a' rá like, em, bhí siad a' rá like, like daoine as taobh amuigh de saol na Gaeilge being like, Just how like mór i ndiaidh like go éiríonn like Seachtain na Gaeilge níos faide agus níos faide gach bliain and it's like no no no it's just mar gheall go bhfuil níos mó fógraíocht ann gach bliain. Bhuel J James chuir tusa tús le Seachtain na Gaeilge thíos i nGaillimh an deireadh seachtaine seo, nár chuir? Yeah yeah bhí mé sa sa sports ground nó umm by his umm new affiliated name an Dexcom Stadium. Oh yeah. atá air. Yeah, bhí mé ag obair le Energia, a bhfuil seachtain na Gaeilge le Energia arnú atá orthu. Mm. And yeah, bhí mé just ag casadh le daoine eh, taobh amuigh eh, den pháirc agus ag iarraidh fíor nó bréag ceisteanna faoin rugbaí agus an raibh aithne acu ar aon cheann de na focail a raibh muid a chur orthu. Le bheith ionraic, bhí orm féin cúpla ceann de na focail a fháil amach. Ní raibh a fhios a'm gur crágáil gurb in mall. Bhí a fhios a'm dá mbeadh tú ag crágáil ar an mbóthar go raibh tú ag goil really slow ach níor cheap mé go mba mall, maul crágáil. Yeah, ach bhí cúpla ceann maith ann like Yeah, like we said, tá muid théis bheith ag obair le rugbaí beo eh, le píosa, so bhí 's a'm na, na focail ar fad, but like bhí mé ag breathnú ar daoine, bhí mé like, más just gnáthéisteoir nó lucht leanúna thú, like ní raibh 's a'm go leor dhe na focail seo, ach bhí mé actually pleasantly surprised, bhí sé actually píosa craic ann, so um, agus bhí go maith, agus fuair mé cupáinín beag deas nua, uh, Seachtain na Gaeilge, a were designed specifically le flat whites, so it's like Oh my god! go raibh mo notions ag teacht amach. So. Duine ar bith atá i saol na Gaeilge, tá s'acu an merch a fhaigheann muid cibé áit a théann muid, tá sé actually deacair dul ag imeachtaí gan merch a fháil trí Ghaeilge, so I mean, mothaím go bhfuil leath mo wardrobe agus leath mo chófra just lán le rudaí, um, ó thaobh na Gaeilge, idir cupáin, idir éadaí, T-léintí, an méid geansaí. kitted out, literally! As sin go. ar an cheap cup beag. Agus purple like, purple sin mo dath so I'm like delighted. royal purple sin an ceart yeah sin James King James. No, royal blue a bhíonns ann, ní royal purple. Sin do dhath ó Fhéile na Gealaí nuair a chaith tú T-léine chorcra agus dúirt achan duine leat gur fhóir an dath duit. Yeah, hey, nuair a bhí mise fucking fáil compliments ó dhaoine left, right and centre. I was like, go raibh maith agat, na compliments sin bhí siad ag cur, b'fhéidir, but I'll take them, you know? Dúirt achan duine, sin do dhath James. Cé na rudaí atá sibhse ag súil le, aon cheann daoibh féin? Imeachtaí? Ócáidí? Yeah. An féidir liom mo cheann féin a rá? Is that legally allowed? No, absolutely not. No, níl cead agat. Bhuel, déarfaidh mé an ceann eile a bhí mise ag aréir, which was Síbín trí Ghaeilge, céilí a bhí ar siúl sa Grand Social agus bhí sé craic ar dóigh. Táim actually ag caitheamh an merch inniu. agus sin cé chomh suite is atá mé i saol na nGael. So, bíonn siad ar siúl like fairly rialta agus bhí sé just fucking deadly just daoine ag labhairt i nGaeilg, damhsa trí Ghaeilg, you know b'fhéidir bhí bhí like probably cúpla romance ar siúl thart ansin toisc go dtéann na céilí's, bíonn na bíonn na daoine, you know, you never know cé atá tú ag dul a bhualadh leo ansin. Chuala mé leagan dá chráite dá Pink Pony Club trí Ghaeilge, or not trí Ghaeilge sorry but like rinne siad go traidisiúnta so like bhí sé you know bhí like an fiddle ag seinm sa chúlra bhí sé just unbelievable so yeah mhothaigh mé mar mar fhíor-Ghael ansin ag déanamh mo isteach dó trís amach dó trís

So, bhí orm dul suas agus an dreoilín mar is ceart é a dhéanamh agus thug mé seoladh do Seán Monaghan fosta, listen, the goat, agus agus ansin rinne muid é chuig leagan, chuig amhrán eile agus an t-amhrán eile go ndearna muid ná Abracadabra le Lady Gaga, that's like an uair atá ag teacht, but rinne muid é roimhe or it was like rinne muid an dreoilín le, you know, Rush le Troye Sivan nó cibé rud agus like rinne muid é le, just leis na, na tunes sin ar fad. But no, ní raibh mise ar, ar an bhike. No, bhí mé, listen, ghlac mise mo step siar, listen, ní, ní réalt mór mé ag dul thart, you know, demanding, you know, go mbeidh mé suas ar an stáitse an t-am ar fad, you know. Tá tú chomh humble thú. Tá mé chomh humble, agus, agus mé chomh dóighiúil fosta, I don't know yeah. cén dóigh, you know. Ní, ní réalt mór é Hugh. No.

or it's it's it's not a a promise it's a guarantee céard bhfuil déanamh céard a bhfuil tú ag súil leis le haghaidh snag? Beidh orm roinnt oibre a dhéanamh agus mé ag dul chuig na himeachtaí seo ach tá imeacht iontach deas ar siúl i gCois Fharraige oíche amárach istigh i gCois Cuain. Beidh Club Gaeilge Chois Fharraige ag déanamh sort oíche drámaíochta, ceoil, airneáin, Just giota craic. Sílim go bhfuil gearrdhráma ar siúl acu le Máirín Mhic Lochlainn, agus ansin beidh ceol ó na lads uilig áitiúla, agus beidh crannchur ar siúl agus beidh mise ag déanamh taifead air sin so tá mise ag súil leis sin. Galánta. Galánta. Beautiful, beautiful. Listen, tá rud, an ceol, Mhór iad seo like. Bíonn an buzz thart like nuair atá Seachtain na Gaeilge definitely like do you know like agus go háirithe like an méid sin daoine a bhíonn ag cur ceisteanna ort like faoi like saol na Gaeilge just completely increases like by like a million percent um when you're just it's just like so like céard atá ar siúl agus like cén fáth a bhfuil like an méid sin daoine a bhí even like an imeacht sin aréir like an méid sin daoine a bhí like foghlaimeoirí agus daoine a raibh Gaeilge acu but like gur stop siad ag cur like úsáid as agus bhí siad ag iarraidh you know triail a bhaint as arís like tá an méid sin daoine atá em agus tá i bhfad níos mó suim acu ann anois like a re like an an Kneecap show whatever em so like is fiú é gach bliain d'you know like and I think obviously bhí daoine ag magadh agus ag rá like oh my god tá siad ag éirí níos faide níos faide gach bliain but The demand is there, you know. Tá an oiread sin ar an suíomh, chomh maith, má tá daoine ag iarraidh eolas a fháil, tá moll mór ar shuíomh Sheachtain na Gaeilge, agus sílim go mbíonn ar Peig, chomh maith. Yes. Yeah, tá mise ar Peig faoi láthair agus tá, níl mé ach ar, tá mé ar leathanach a seacht agus níl mé ach fós ach ag an cúigiú lá de Márta, so. So níl aon leithscéal ag daoine agus tá an t-eolas uilig ansin agus tá imeachtaí do achan duine ansin, idir like céilithe, seisiúin ceoil, em, rudaí do thuismitheoirí is do theaghlaigh, like tá an oiread sin ar siúl. Yeah, tá mo, tá mo notions go seacht amach anois ach má tá aon duine i mBéal Feirste chonaic mé go bhfuil sin ann yoga te Aoine i nGaeilge. Now that would be that would be right up my alley now.

ó Luan go hAoine idir 3 go dtí 6. Fosta, tá Seachtain na Gaeilge buailte linn agus beidh GaelGÁIRÍ ar siúl an tseachtain seo sa Craic Den ar an Déardaoin agus beidh mé féin ann, beidh Aideen McQueen ann, beidh Louise ann. An tseachtain seo, tá na ambasadóirí do Sheachtain na Gaeilge, Sinéad, Shane Daniel Byrne, Michael Fry agus Julie Jay ansin. And then an tseachtain seo chugainn, tá GaelGÁIRÍ ar siúl arís agus beidh Eddie Mullarkey agus Colm O'Regan ó Irish Mammies agus beidh sé deadly, beidh sé iontach deadly so ag súil, ag súil go mór leis, caithfidh mé a rá, is oth liom a rá go raibh mé ag súil go mór le cuid atá ar siúl ag Seachtain na Gaeilge, na Gaeilge! Bhuel, just le hinsint duit, James, tá muid literally just i ndiaidh comic book a ordú chuig mo theach anois mar gheall ar do chuid inspioráid. So, so is influencer thú? Hey, má tá aon duine ag iarraidh airgead a chur i mo threo, no worries. Cá bhfios, má tá sibh ag iarraidh mé a sponsoráil nó rud éigin, just cuimhnigh.